Daoibh a chairde, Micheál anseo arís libh ó Ghlór na nGael. Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad ag coimeád slán agus sibh sa bhaile. Inniu tá an ghrian ag scoilt na gcloch so táimid chun roinnt scileanna peile a chleachtadh linn. So séard a bheidh uaibh ná liathróid peile, arís, balla agus an tríú rud ná gléas cosúil le taibléad nó fón póca chun sibh a thaifeadadh agus na físeáin sin a Sheoladh ar aghaidh chugainn ag suíomhanna Facebook agus Instagram Glór na nGael. So, tagaigí amach liom inniu agus beimid ag cleachtadh. Maith sibh! Maith sibh a chairde. So do sna druileanna as seo amach táimid chun iad a laghdú ó 60 soicind síos go dtí 30 soicind ionas go gcuirimid béim ar an gcaighdeán thar aon rud eile. So don chéad mhír inniu táimid chun teacht ar ais agus forbairt a dhéanamh ar druil a rinneamar le coicís anuas agus is ionann sin an uimhir a 8 i gcoinne an mballa. Ach inniu tá muid chun é a mheascadh suas agus kick pass agus lámh pass a chur leis. So go bunusach seasann muid dhá mhéadar ón mballa so téann muid isteach idir na cosa ar an chos chlé, isteach idir na cosa cos deas, ansin kick pass chlé, ansin ar ais isteach idir na cosa ar an chos chlé, isteach idir na cosa cos deas, pasáil láimhe chlé. And then déanann muid an rud ceannann céanna don chos deas agus an pasáil láimhe deas.

Maith sibh, a chairde! So, don chéad drill eile, táimid arís chun forbairt a dhéanamh ar drillanna a rinneamar le coicís anuas agus is ionann iad sin agus an rith aonair is an liathróid a phiocadh suas agus a leagadh síos arís. So, go bunúsach, tá ceithre marcóirí ag teastáil. Tá na chéad dhá cheann méadar nó dhá mhéadar óna chéile agus tá an tríú agus an ceathrú ceann méadar nó dhá mhéadar óna chéile ach tá an difríocht deich méadar idir an darna agus an tríú ceann. So, táimid chun sodar amach go dtí an darna marcóir, an liathróid a phiocadh suas, rith aonair a dhéanamh, é a leagadh síos ag an tríú marcóir, rith tríd an ceathrú marcóir agus an darna liathróid a phiocadh suas, rith aonair a dhéanamh arís. So déanfaidh mé siúl tríd go gasta ionas go bhfeicfidh sibh conas é a dhéanamh. Ag tosú ag an chéad mharcóir, sodar amach. So, pointe tábhachtach maidir leis seo, lads, ná an M nó an W sin a dhéanamh agus sibh ag piocadh an liathróid suas. So, déanaigí sin chomh sciopaí agus gur féidir agus féach cé mhéad a fhaigheann sibh i 30 soicind. Maith sibh!

Tá muid chun arís forbairt a dhéanamh ar dhruil a rinneamar le coicís anuas agus is ionann sin agus kick pass agus frithghníomh. Mar a léiríomar an tseachtain seo caite, tá sé an-tábhachtach frithghníomh a bheith bainteach i bpeil Ghaelach, tuiscint nach mbímid socair riamh go mbímid i gcónaí ag gluaiseacht agus ag déanamh frithghnímh maidir le cad a tharlaíonn sa chluiche. So chun siúl tríd, tá muid chun seasamh b'fhéidir, trí nó cúig mhéadar ón mballa, déanaimid kick pass i gcoinne an mballa, tiontaíomar,

Tá muid chun ceann an-úsáideach a dhéanamh más rud é go bhfuilimid ag iarraidh an marcóir a chailliúint agus is ionann sin agus an t-aonar bréagach. Agus go bunúsach tá sé cosúil le rith aonair nó solo ach tá muid ag déanamh áibhéil nó exaggeration chun an marcóir sin a chailliúint. Agus chun siúl tríd go han mall, go bunúsach leagann tú an lámh leis an cos sin atá ag ciceáil so an uair seo an cos chlé ach cuireann tú an meáchan ar fad ar an taobh sin den chorp chun bob a imirt ar an marcóir a bhfuil agat. So, leagaim an liathróid le mo lámh sin, síos ar an gcos sin, agus cuirim, chun an áibhéil a dhéanamh, cuirim an lámh amach chun seasamhacht a dhéanamh agus chun áibhéil a ligint orm go bhfuil mé chun cic mór millteanach a thabhairt don mharcóir. So, leagaim an lámh síos, ach ag an soicind deireanach, dírím na barraicíní i dtreo na spéire chun an aonar a fháil ar ais isteach ionam. So, siúlfaidh mé tríd go han-mall. So, dírím an lámh, leagaim síos ar an gcos, ansin bogaim sa treo eile, ansin déanaimid é ar an lámh eile. So, siúlfaidh mé tríd ar an taobh deas, dírím an lámh amach, meáchan ar fad ar mo thaobh deas, ar ais isteach i mo ucht agus bogaim sa treo eile chun é a chailliúint. So, bain sibhse úsáid as sin agus féach cé mhéad a dhéanfaidh sibh i 30 soicind. Maith sibh!

Maith sibh ar fad a chairde, so don mhír deireanach anois, mír uimhir a cúig, tá muid chun gach uile rud a chur le chéile agus na scileanna ar fad a chleachtadh. So go bunúsach tá muid chun rith amach, liathróid a phiocadh suas, rith aonair, casadh agus ciceáil i gcoinne an mballa chun frithghníomh a dhéanamh ar an bhaill arís. So tá céad mharcóir agam. agus an darna marcóir agam b'fhéidir deich mhéadar ó sin so chun siúl tríd piocaim an liathróid suas, déanaim rith aonair, casaim chun an marcóir a chailliúint, déanaim rith aonair arís agus ag an gcéad cón scaoilim le cic i gcoinne an mballa agus beirim greim ar an fhrithghníomh, rithim amach arís agus déanaim é ar an cos eile so siúlfaidh mé tríd go han mall ionas go bhfeicfidh sibh conas é a dhéanamh. Céad mharcóir anseo, siúl tríd, pioc suas. Agus an tigh ar greim ar phroiceallaí. So maith sibh a chairde. Déanaigí sin ar chos amháin, ansin rith amach agus déanaigí ar an chos eile ar feadh 30 soicind, féach cé mhéad cinn a dhéanfaidh sibh. Maith sibh.

Tá súil agam go mbaineann sibh ar fad sult astu. Mar eolas, tá stór focal chun a bheith ag deireadh gach uile físeán as seo amach chun aon focail deacaire a fhoghlaim. So bí ag breathnú ar deireadh an fhíseáin chun iad sin a aimsiú amach. Agus mar is tábhachtaí, bí ag taifead oraibh féin agus seol na taifeadaí sin ar aghaidh chugainn ag suíomhanna Facebook agus Instagram Glór na nGael ionas gur féidir linn na buachaillí agus na cailíní is fearr a fheiceáil sa tír. Go dtí an chéad uair eile uaimse, fan slán agus fan sabháile. Slán agaibh!